Okay. Ah, zikomo kwambiri tikulandireni ku kanema imeneyi imene titakhale tokambirana za mmene tingadziwire zipangizo zimene zikufunika ah, za solar mwachitsanzo kaya mwina mufuna muli ndi katundu nyumba mufuna mugule system ya solar komano simudziwa kuti kodi mapanel ndofuna angati mabatire ndofuna angati nde kuti tipereka tsatanetsatane wa mmene mungadziwire zinthu zimenezi komabe tingonena mwachidule kuti tingoperekako zinthu zina zochepa zinazo ndi kuti mutha kukambirana ndi makampani amene amayikirira ma solar kuti akupatseni tsatanetsatane wa zonse koma apa tingopereka mwachidule chabe kuti mungokhala ndi chithunzithunzi kuti kodi ndifuna zinthu zinthu zochuluka bwanji ya nde tiyambira pam- pamwamba apa pene mwaonapo kuti palembedwa solar irradiance ndoti pamene papa timakhala kuti tifuna tione kuti kodi ku- kumalo kumene muliko dzuwa limawala nthawi yaitali bwanji kusanabwere zithunzithunzi kapena mashadows nthawi zambiri kumalo kuno timayika pa 6 hours mwina mmene mwaona 5.8 hours pamenepo ndoti mwina from 9 mwina kulekeza cha ma 3 umo pamene mukhoza kukhala ndi magetsi oti zithunzithunzi sizinayambe kutchinga mwina ma solar panel anu ndi imeneyo ndi imene timanena kuti solar irradiance pa chingerezi tikatero tibwera pa power rating imene imationetsa size kukula kwa panel kuti kodi imeneyi ikhoza kupanga magetsi ochuluka bwanji nde kuli ma 300 watts ma 200 watts ma 100 watts zonsezo ndithu zilipo pamsika zingotengera kuti ka- katundu amene muli naye nofuna mapani- nofuna mapanel ochuluka bwanji tikatero tibwera pa inverter efficiency inverter ndi chipangizo chimene chimasintha magetsi kuchoka ku direct current chifukwa magetsi solar imapanga magetsi a direct current nde timayenera kuti tiwasinthe abwere ku ac chifukwa zipangizo zathu zili kuma alternating current imene iliyo AC nde chipangizo chimenechi cha inverter chimasintha ndeno nachonso chimakhala ndi ma losses ndithu mwina zimatheka kuti mwina input imene munayika mupezapo 80% from input imene munayika ndi chimodzimodzinso mabatire zimayendanso momwe mmene mwaonerapo 85% ya ndikuti tikati nominal voltage totanthauza kuti Kodi batire lanulo ndi la voltage yochuluka bwanji? Ndiye kuli ma days of autonomy. Ma days of autonomy ndiye kuti tikukamba masiku amene kwadetsana kaya mwina kuli mitambo kwambiri zonena kuti dzuwa kulibe simungathe kupanga magetsi ndiye timawerengera kuti okay tionjezerepo mwina masiku awiri olo atatu onena kuti zitakhala kuti zatithina kuti mapanelo athu alephera kupanga magetsi tiyenere kutani tiyenerabe kukhala ndi magetsi ochuluka chonchi ndiye timayikapo masiku ndoti magetsi amenewo amakhala azisungidwa tsopano mabatiri amene muzisankha battery capacity imene imagwiritsidwa ntchito imapangidwa measure ma ah kapena kuti ma ampere hours kukulaso kwa batiri yanu kaya ndi mufuna musankhe 100 ah kaya 200 ah zitengeraso ndi inu ndi mmene katundu wanu alili kapena ndamwenu mulili tikachoka pamenepo ndikuti tibwera tsopano pa load audit pa load audit apa chimene tikutanthauza nchona kuti tupanga kafukufuku tsopano kuti kodi nyumba mwanu muli chani tipeza kuti muli ndi kanema imodzi kanema imodzi imeneyi imadya mwina mphamvu zokwana 100 watts mwaona ndi kuti tipanga 1 times 100 watts itipatsa 100 so kuja kaya mwina muli ndi mababu 8 mutha kusintha kaya mufuna muyikeko kaya mababu 10 ndithu zimatheka muzingoyisintha mmaujeni mmaselo amenewawa kaya mababu nda Mwina tingonena kuti kaya ndi ma 9 watts ndi kuti muyikaso pamene pano. Ndi kuti izipanga yokha times coz. Mukangosintha uku yokha izipanga times. Tikatero ndi kuti tipanga total. Tsopano kuphatikiza mawatsi onse a zipangizo zimene tili nazozo mwachitsanzo apa tiona kuti ikufika 340 watts. Ndi kuti ndi mphamvu zimene zikufunika pa nyumba panu. Komabe timayeneranso kuti tidziwe kuti kodi zipangizo zimenezi izi. zikumu mumazigwiritsa ntchito nthawi yatali bwanji tv mumaonera nthawi yatali bwanji ndi 8 hours ndi 10 hours kaya 14 hours ndi kuti muyikaso pamenepajapo kaya ndi fani mufotokozaso chilichonse ndi kuti mukatero muzipanga hours amene mugwiritsa ntchito times total energy watt ya column imene ija I mean ya row imene ijayo ndoti mwachitsanzo ngati apapa ndili ndi tv 100 watts ndoti ndionera 8 hours ndikuti times apa ndikuti ndipasa 800 watt hours ngati mukumbukira bwinobwino magetsi athu a Escom awo tikamagula timagula timagula ma kilowatt hours nde apa mutha uma- umatha kusungunula ma kilowatt kilo uja ndi 1000 mukatha musungunula mupanga times kuti mupange musintha apite ku mawatts ndikuti pamenepo ndikuti tudziwa tsopano kadyedwe ka magetsi nde tikatero timaziphatikiza zonsezi ikupatsani total yapo kuti ah, ndikuti total yanga ndi 3280 watts ndiye mukamasintha kumeneko ukuso zimakhala tsopano ndikuti tibwera kuno ku solar module imene ndikuti ndi solar panel kuti kodi ndikuti pamene papafunika mapanelo angati ndikuti ngati apapa tikawerengera ma losses aja timanena aja ndikuti mphamvu yonse imene ifunikira ndi 560 565 watts Koma tikumbukire kuti panel imene tinasankha ndi ya 300 watts ku formula kwathu kuja ndiye kuti imeneyi mmene taipangira excel imeneyi imakhala kuti ikudzigawa kale yokha ndiye kuti tikayigawitsa imabwera uku ndiye kuti muyenera kuti mugule mapanelo awiri a 300 watts ngati muli ndi katundu ngati amene chimodzimodzinso ku inverter ndikuti muyeneranso kuti total ndikuti iyi ndi 425 ndikuti pamene papa inveta yanuyo iyenera kukupatsani pamsika simungakapeze inveta 425 muyenera kuti musankhe inveta imene ili yofanana nako ndi wet- wati wateji imene muyipeza kaya ndi 400 watts kaya ndi 500 watts ndicholinga chonena kuti nanga poti pena mumatha kuonjezeranso katundu kugulako zinthu zina zanyuwani nde penabe kugula yokwelerapo zimatha kukhala bwino chimodzimodzinso kumabatereko ndi kuti ikufotokozerani paja tinanena kuti mahali mabateri amene tinayika kujako ku formula ndi 100 ah nde mutha osankha kuti a iyayi ife tikufuna tisankhe achani a 200 ndi kuti mlemba pamenepo 108 mukangolemba chonchi ndikuti mukadzabwera kuno mudzaona kuti yasinthiratunso izikuuzani ndikuti a ngati mufuna ma- mabateri a 200 ah ndikuti mukagule awiri ndikuti mukatero mukhala kuti muli ndi chithunzithunzi cha zinthu zikuluzikulu zimene zimafunika mu solar system yanu pali zambirimbiri pali ma charge controllers amene amapanga regulate voltage apapa sindinazifotokoze pamakhala cable sizing zimenezo ndikuti muyenera kuti mukumane ndi makampani amene amayikirira ma solar. Ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chomvera kanema ameneyu. Ndikhulupirira kuti mwaphunzirapo china chake. Zikomo.